moni mwa mbuye wathu yesu khristu ndi nthawi inanso yopambana imene mulungu atipatsa kuti tigawane mawu ake tiyeni tikhale limodzi mukamphindi kochepa kameneka mukanthawi kochepa kameneka tigawane chimene mulungu atipatsa mnthawi ino Mawu athu akuchokera m'buku la Eksodo chapter 14 verse 13. Eksodo chapter 14 verse 13. Ndipo Mose ananena ndi anthu, Musaope, chirimikani, ndipo penyani chipulumutso cha Yehova, chimene adzakuchitirani lero, pakuti Aigupto muwaona lerowa simudzawaonanso konse. Iyi inali nthawi imene ana a Isiraeli adatuluka ku ukapolo ku Iguputo. Ndipo mmene ankatuluka ku ukapolo ku Iguputo anali akuimba nyimbo zonyadira. Anali akuimba nyimbo zamatamando kulemekeza Mulungu wakumwamba. Inu ndi Mulungu wazatheka bwanji, Mulungu wosasimbika, Mulungu woti sitinaonenso. Mulungu wamphamvu, Mulungu wokwezeka, anali akunyadira ana a Israeli ndi kumatuluka mu Eguputo, ndipo anayenda mtunda ndi kuyenda mtunda, nafika pena napumula. Tsopano, pa nthawi imeneyo, ndi kuti kumanja kwawo kuli ndithu chitunda ndithu, kuli phiri lalitali, kumanzere kwawo kulinso chimodzimodzi phiri lalitali, Kutsogolo kwawo kuli Nyanja Yofiira. Ngati kunali malo ena amene anakapita ndi kubwerera m'mbuyo, nde ali pamenepa, akupumulira pamenepa kuti ayambenso ulendo wawo, adzipitirira kuti aone zoti ulendo uyenda bwanji. Ndi pameneno anaonano ankhondo a Farao, ndi pamene anaonano asilikali a Farao, ndi pamene anaonano ngamila za Farao. Anasankha Farao asilikali ake amphamvu, anasankha Farao akuluakulu amphamvu ndithu, nati, Tiyeni, tiatsatire ana a Israyeli aja. Tapanga chani kuwasiya kuti adzipita? Tapanga chani? Tiyeni tiatsatire, tiabwenze adzapitirize kumatigwirira ntchito, tiabwenze adzapitirize kudzatigwirira ukapolo. Nde akuti Farao ndithu ananyamuka muzida zawo zankhondo zapamwamba, muzovala zawo zankhondo zapamwamba, nathamangira ana a Israyeli. nathamangira ana Israyeli, ndipo ana Israyeli ali pa mtambasale akupumulira ulendo, anayamba kumva ndi kumaona fumbi patali, anayamba kumva ndithu kuthamanga kwa abulu, anayamba kumva ndithu kubwera kwa chikhamu, namaona fumbi patali, nadabwa ndi chani chikuchitika, nadzutsa mitu nayang'anayang'ana, nayendayenda nazonda, nati, Iyayi, ndi Farao akubwera, akubwera ndi ankhondo ake. ndipo mmene akuthamangira, mmene akuyendera, akangotipeza pano sizitha bwino. Munthu uja tamusiya, ana onse oyamba kubadwa mu Iguputo atamwalira. Munthu akubwera ndi mkwiyo, akafika atikhapakhapa pano, akafika atipha. Nayamba kumulirira Mose, Mose, kodi sitinakuuza iwe utisiye ku Iguputo? Zitikomera ife kuwatumikira Aiguputo? Ndi chani chomwe wachita Mose? Taona Farao akubwera ndi ankhondo ake, Tafa ife tatha ife ndi ana athu lero tikhala mitembo pano lambalamba osowa oyika mnzake kumanda analira ana Israeli panali chimpwirikiti pakati pawo panali kusamvana pakati pawo panali nkhawa pakati pawo panali achina tidzaonananso tidzaonananso Mulungu akalola tidzaonananso tidzaonananso ana anu panali maliro panali kulira panali kudandaula koma Mose Pa chapter 14 cha Eksodo verse 13 akunena kuti musakhumudwe, musade nkhawa, Mulungu wanu akumenyerani nkhondo. Aiguputo amene mukuonaona lerowa, amenewawa simudzaonanso. Aiguputo amene mukuona lerowa simudzaonanso. Inu, mavuto kudziko lapansi alipo, ndipo anakabwera ndipo adzibwerabe. Mavuto amenewa ndi chofunika akatipeza, atipeze tili ndi Yesu. Mavuto amenewa akamabwera, zoswetsa mtima zimenezi zikamabwera, zitipeze tili ndi Yesu. Koma zikatipeza tokhatokha, tikuyenda tokhatokha, tili tokhatokha, ndithu titha opanda chiyembekezo. Koma mavuto amenewa akatipeza tili ndi Yesu, ifeyo tiyendabe, ifeyo tilimbabe. Pamene Aiguputo ankabwera kudzabwera ngati kumaliza ana Israeli sankadziwa kuti awo ndi anali mapeto awo pamene mavuto akubwera nadzalimbana ndi ana a Mulungu nadzalimbana ndi awo amene amayenda ndi Khristu imakhala kuti si nthawi ya mavuto a munthuyo ndi nthawi yoti mavutowo akhale pa mavuto tsopano pamene mavuto akubwera mmoyo mwanu Pamene mavuto akubwera mmoyo mwanga, ngati tili mwa Yesu, ngati timayenda mwa Yesu, mavutowotu imakhala nkhani ina kusiyana ndikuti anakatipeza opanda Yesu. Dziko lapansi lafika povuta, dziko lapansi lafika posokonekera, ndipo Yesu Khristu akamba bwino ndithu kuti mavuto a nthawi ya kumapeto adzakhala ngati kubereka kwa mzimayi, adzakhala ngati mavuto amene amakumana nawo mzimayi, amayamba pang'ono pang'ono, pang'ono pang'ono, ndikumakula mpakana mzimayiyo atabereka. Ndithu mavuto a dziko lapansi akupita nakulira nakulira nakulira nakulira ngati mzimayi amene ali oyembekezera. Palibenso nthawi ya mtendere, palibenso nthawi yopumula. Mavuto abweradi pa dziko lapansi, mavuto abweradi pa dziko lapansi, achulukadi pa dziko lapansi, komatu mavuto amenewa akupezeni muli ndi Yesu. Mavuto amenewa andipeze ndili ndi Yesu. Mavuto akakupeza uli ndi Yesu, umaimabe ndi kunena, Aiguputo amenewa simudzawaonanso. Mulungu akumenyani nkhondo, limbani mtima. Aiguputo amenewa simudzawaonanso. Akuoneka mphamvu inde, akuoneka oopseza inde, koma amenewawa simudzawaonanso. Kodi Mose ukuyankhula bwanji? Ine ndikuopa za zinthu zooneka. Ndikuopa za zinthu zimene ndikuziona. Ndikhulupirira bwanji mu mphamvu yosaonekayo? Ndithu khulupirirani, Mulungu adzakumenyerani nkhondo. Mavuto akubwera ku dziko lapansiwa, mavuto ali pa dziko lapansiwa ndi opepuka ndi ophweka ndi oyendekamo ngati tili ndi Yesu. Tikapanda kuyenda ndi Yesu ife zitivuta, analimba mtima Mose atakhazikika mwa Mulungu wake nati Aiguputo tikuwaonawa sitidzawaonanso, ikhala mbiri ndipo inakhaladi mbiri. Mavuto akupezeni muli ndi Yesu. Mulungu wa Kumwamba akudalitseni. Musamayende nokha inu. Musamakhale nokha inu. Musamagone nokha inu. Musamayende nokha inu. Mudziyenda ndi Mulungu wa Kumwamba. Mukhale mwa Yesu Khristu. Ena anayimba kuti Thanthwe long'ambikalo, ndibisale ineyo mmenemomo. Kudziko kulibe mtendere, ndibisale ineyo mu Thanthwe limenelili. Kodi inu mumayenda nokha? Komatu nthawi yake yoyenda yekha munthu siino. Munthu wanzeru, munthu woganiza bwino adziyenda ndi Yesu.